Chukwu okike abịama anyị na-ekele gị ka n'ụbọchị bụ iche otu bụ iche n'ụbọchị awụ ịsha na awụ iri ji Urualla dị aka anyị na-ekele gị otu i si were ike ike aka gị were ụmụ gị were si na mba dị iche iche were lọta Urualla nke oke celebrate this wonderful occasion otu anyị si were nwere otu were otu ụmụnne na ịhụnanya na udo ụkwụ anyị ji were bịa kakwa ụkwụ anyị ga-eji were gozie onye ukwu gozie onye nta gozie onye old and young gozie nwata gozie okenye anyị na-ayọ site n'aha Yesu Kristi were kele Ozu nwaanyị nwaanyị ndị ego ebeterete oge mbebe e ji aga mba ekele na mma were kele ọkaịkọ mbe eze ọkaịkọ mbe eze ụgbọ ọnya mba a na-ekele ekele kelee eze Ozuome dị mfe ka nne ọchị na nwata anyị kelere ya nwanne ịgali ele na-ewu uwe nọkwa ha nso ọdịna mba mma na ekpere kwa nọkwa ha nso mmanigo ụmụnne ozuome ụmụnne ozuome ụmụnne ozuome ọdịna mba mma na akpara kwa nwata lere enwe ejebe ọnụ agbalaga ngele e kuru ngele ṅụọ unu ya na mbịa ebe etetete were kele ọbasi nọ n'igwe kele eze unu ya na ndị ndị igwe n'ikpe Ee, wayo wayo amụghị na ezikọ ikpe ahụ dike agadichi oge akpọrọ izi eti ihe ha eji ya ezighị ezi ee oke mkpamkpo dị ikpe aka ndị nere amụghị na eze ome eze ome ibe jitere na ekwe ego were gawa n'ụlọ ya na mbịa ebe etetete ndị ji atụsi ikwu aka ka echichie

afa m bụ Chidi esiwosu President General Urualla Clan Assembly Eh, tata ji ka anyị na-eri tata ofu tụtụ ọkọkọ ọtụtụ ofu mpere ji ka anyị na-eri so ewezi anya were na-efe na-eme ka pụnọ ezigbo ka ka a nọ ebe afọ ekele ka m na-ekele eze anyị eze ndaba ugwu na-ekelekwa ndị ekele ndị eze niile n'ebe a wee nọ- nọnyere anyị tata na-ekele ndị chief niile na-ekele ndị kwedasị ike ndị ejidibi na-asapụ ụdị agụ na-ekele ndị America ndị London na-ekele ndị be anyị ndị biri na ọbịnama a na-ekele ndị UCC ọsọ ndị nke anyị na ha chịrị aka wee nwee ike na-alụ nke diskọt dị ebe a a na-ekele ihe na ihe ụra ha ji wee biri ma nwoke ma nwaanyị ndị na-etinye aka na-agba mbọ ka Uruala dị mma a na-ekele ha ncha n'ụbọchị tata

na ha lọtawa be anyị a na-ekpele ụbọchị aka ahụ ya gaba ya ga-eji adị mma ndị egwu ndị anyị gbakọlọta anyị mezie be anyị ya adị mma mma so ọ ya bụ ọdụ m na-adụ ụmụnne ndị gara na adọ ndị ogologo ndị Lagos branch ha usoro ihe a na-agba mbọ ha niile a ndị na-ekpele ga-arụ ihe gara nke ọma niile ọrịa nwozu ekele nwere n'ụbọchị taa Abụ ndị agbakọrịta Ihedoro. Ọ mụwa bụ onye isi odibo n'ụmụada Uruala niile. N'ụbọchị taa anyị bịara ịkwanyere eze anyị ugwu site n'ịwa ji. Obi tọrọ m ụtọ nnukwu maka ebe o si alọta tere aka mana chineke mere ya alọta n'obodo ụmụ Uruala ụmụ Uruala wee bụrụ bụrụ aja dị n'ala were gwa ka ọ were na-akwado so obi na-atọ ụmụada anyị ụtọ nnukwu maka ụmụada anyị bụ ndị ure aha anyị ọ bụ ada ure